Moni moni ndine Jack nde akuti zomwe zikuchitika ku Kenya akuti mnyamata uyu dzina lake amamutcha Akoko Silka ndi otchuka kwambiri pa social media ku Kenyako komanso akuti anali ndi zaka 23 anali ku university anali year 4 ku university amamaliza ku university koma anazatchuka kwambiri chifukwa choti anapanga ndalama kwambiri nkulemera amamutchula kuti akuti amamutchula kuti billionaire akoko anthu samamvetsetsa kuti ndalama zake anazipeza bwanji Ana- angodziwa kunena kuti mnyamata wa zaka 23 all of a sudden ndi billionaire koma akuti iye amapanga zinthu online achina cryptocurrency ma forex trading ndi mmene akuti amapang- amapezera ndalama pamene ena akunena kuti iye ayi amabera anthu ndalama amaba ma bank card chani anthu anena zosiyanasiyana koma mwini wakeyo amanena kuti akuti amapanga forex trading ndi crypto za cryptocurrencies nde analemera kwambiri amaonesa magalimoto ake chuma chake chani amalida life mwadziwa kusangalala eti nanga munthu walimbikira asasangalale nde anatchuka anali ndi azinzake chani nde wapezeka kuti akuti pa 17 november ananyamuka kupita kukamuona nzake ali kokaona nzakeko kunabweranso anzake ena anthu akucheza kumasewera kusangalala kumeneku kenako anamva kuti ku klabu yakuti yakuti kwabwera oyimba otchuka wa mdera limenelolo iwo aja nkupanga chiganizo choti tiyeni tipite tikatani tikasangalale nawo nde ananyamuka kumapita kuli oyimbako kumafika kumeneko ma followers ena anamuona ee kumasangalala pamene paja akoko billionaire billionaire pamene panalinso ena akuti mabodaboda atikati adobadoba o- a- oyendetsa zinthu ma, ma riders akuti anamuona sizinawasangalatse akuti anamuzindikira anthu akunena kuti iii ndi uje ndi billionaire akoko iye uja basi pamene paja akulowa akuti kufuna kusangalala ndi anthu ena aja ati zinawabowa nku- nkumamunena iyeyo ponenedwa Kuyankha kwake anauza kunena kuti, Ndikhoza kukuomberani nonsenu musanditopetse nde anthu aja ati kupsa mtima kuyamba kumunena kuti ndi wokuba just like that anthu kuyamba kumpanga attack ndi anzake omwewo amene anali nawowo kukhala ngati za simple basi pokopoko pamene paja mpaka kupezeka kunena kuti amubaya ndi mpeni ka 7. Anzake ajanso ena anavulala koma anakwanitsa kutani? Anakwanitsa kuthawa. Anthu omwe anampanga chiwembuwo nawonso kutani? Kuthawa. Zosamvetsetseka kuti chimene mwampangira munthu chiwembu chichi ndi chani koma kuoneka ngati basi nkhani ingokhala kunena kuti chifukwa cha khobidi lakelo eti nde anthu akuyankhula zambirimbiri ii chuma chake chonse sichimadziwika kuti chabwera bwanji ee chani ubiliyonea unabwera bwanji kuti anthu sangamvetsetse kuti munthu chuma wachipeza bwanji chifukwa munthu samapita pa display kukanena kuti chuma changa ndachipeza njira iyi iyi iyi eti munthu umapanga zomwe umapanga pa, pa online zimenezo za forex cryptocurrency anthu akapanga bwino akamakhala kuti akuzitsata anthu amalemera nazo ndithu mwadzidziwa nde anthu amangoona ma products kunena kuti munthu walemera akuyendera magalimoto odula akutani ena nkumapanga ma conclusion awo kuti ayi kaya akuba kaya akutani nde mapeto ake amupha koma kuoneka kunena kuti wafa munjira zodabwitsa zonena kuti apolisi akadatani akadafufuzabe nde anyamata aku Kenya zomwe zikuwaonekera zimenezo zikomo kwambiri